dugutigi dugutigi n'i ma kuma awa ni yɔrɔ fɛ mankan bɛ wuli dugu in kɔnɔ bolo tɛna se k'a labɛn dɛ eh, ko hawa ni yɔrɔ ye mun kɛ ni n ye yɔrɔ o yɔrɔ labɛn kɔ kɔnɔ ka n ka jɔ da yen u bɛ taa nakɔ sɛnɛ yen walima k'o kɛ misiminyɔrɔ ye dugutigi awa bɛ tila ka fɛn kuntan ni ɲamaɲama bɛɛ lajɛlen cɛ k'o fili kɔji la ne kalo saba filɛ

a ye kuma kɛ kelen kelen a y'a to ɔhɔn hawa k'a kɛra cogo di ayi dugutigi san o san ne tɛ n ka nakɔ sɛnɛ kɔda in na wa o bɛ kɛ e yɔrɔ de ka ala minɛ ka t'i ka misiw bila ka ne ka nakɔ kɔnɔ fɛn bɛɛ dun dugutigi ɛɛ dugutigi hmm?
ne kɔni a bɛ min a f'i ye ni e kɔni ni e ma wuli a b'i ko dɔ a taara poison kɛ kɔji la ne misi a bɛɛ de bananen don dugutigi hmm?
dugutigi yɔrɔ ka misiw de bɛ taa don kɔji la fo ka taa ne ka jɔ foroki n'u sen ye dugutigi yɔrɔ de kelen ta ye kɔ ye wa ayi an bɛɛ de jɛ ye kɔ in kelen ye an bɛɛ lajɛlen ka nafasɔrɔ sira de dulonnen bɛ kɔ kelen in na dugutigi kɔji cɛ man go kɔji fana man ka kɛ fɛn kuntan ni ɲamaɲama bɛɛ lajɛlen filiyɔrɔ ye Eh, dugutigi man ka kɛ cogo si la eh, sanjiko gɛlɛya a bɛ senna ja kɔtigɛbali a bɛ senna bin jugu ani nɔgɔ jugu min a bɛ ji a tiɲɛ o de bɛ k'a to an kɔji a tɛ jiko mago ɲɛ bilen eh, hawa e kɔni b'a dɔn k'a fɔ ko e ka nakɔ tɛ sɔn yɔrɔ la ni kɔji in tɛ yɔrɔ e ka misiw bɛ min o kɔji kelen de la kosɛbɛ ayi ɛ boso mama yɔrɔ baara wɛrɛ kɔni t'e la ni jɛgɛminɛ tɛ Ayi. ɔ o jɛgɛminɛ bɛ kɛ kɔji kelen de la aw bɛɛ lajɛlen kan ka sɔn a ma sisan k'a fɔ ko kɔji in ye fɛn nafama ye ko nafa bɛ kɔji la aw kan ka d'a la k'a fɔ ko aw ka sɔrɔ yiriwali sira ani a ka nafasɔrɔ sira o de dɛnnen bɛ kɔji in na o tuma aw bɛ min kɛ sisan o ye ka fara ɲɔgɔn kan k'a bolo di ɲɔgɔn ma kɔji in lakanani ani a baara cogo ɲuman k'o kɛ a baara ye wa o ti ɲɛ dɛ fo musow dugutigi ko musow wa mun na payi muso de ka jiko magow ka bon ale de ka jila baara ka ca muso de bɛ ji nafa dɔn ka tɛmɛ bɛɛ lajɛlen kan ɔ ni sariya sigira sisan ko nu jiko ɲɛnabɔ cogo la k'o nu don musow bolo walahi ji tiɲɛcogo dɔ bɛ yen nɔ o tɛ kɛ bilen. hatɛ nin ye musow jɔyɔrɔ dɔnnen ye jiko la sa dɛrɛ. dugutigi hmm? n'an ko ɲɛnabɔ cogo ɲuman ka sɔrɔ jiko la hmm. ka ji sɔrɔ yɔrɔw lakana hmm. fo mɔgɔw de ka sɔrɔ walima jɛkulu jiko ye minnu kunko ye dugutigi an bɛ don min na i ko bi ji tɛ don ko min dafɛ o ko man ca dɛ aa ah, ah, dugutigi sɔrɔ kɔni a tɛ yiriwa abada ni ji a tɛ sisan kɔni mhm. an ka jɛn n'a ye k'a fɔ ji ko nafoloma fɛn de don mhm. an k'a fara nafoloma fɛnw kan e ko mun eh, ji ka fara nafoloma fɛnw kan ko ka ji jate nafoloma fɛnw fɛ wa jati dugutigi ah. n'o kɛra a fɔ fantanw na ji sɔrɔ u sago la bilen eh, n'a yɛrɛ kɛra d'a tilan tilan cogo na ɲɛ fewu dugutigi awɔ ni ji farala nafolomafɛnw kan a b'a to ji tɛ tiɲɛ bilen komi n'a fɔ fɛn fu ji sɔrɔ yɔrɔ ji sɔrɔ cogo olu bɛ lakana o tuma o lakana cogo ɲuman anw ka kan k'o de kɛ an hamina sisan sisan kɔni n'an kɔni n'an ko an ka nafa a sɔrɔ an ka nin baara a la sɔrɔ a ka sabati fo an ka ji lakana ka ɲɛ sini minnu u bɛ f'an kɔ u bɛ se ka ji ɲuman sɔrɔ cogo min na ɛɛ sisan kɔni a bɛ wajibiya anw kan ji ɲɛnabɔ cogo ɲuman an k'o don an taabolo la. o dun tɛ ɲɛ dɛ fo an bɛɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka jiko k'an bɛɛ kunko ye. dugutigi ji sɔrɔ cogo ji sɔrɔ yɔrɔw ji baara cogo ani ji lakana cogo nin kan ka kɛ an bɛɛ lajɛlen baara ye tuma bɛɛ walasa ji ka kɛ fɛn nafama ye cogo min na a ɲɛnabɔ cogo ka don ba la. o tuma na fɛ ka musow sen don ji ɲɛnabɔ cogo baara bɛɛ lajɛlen la bari musow de ka jiko mago ka ca dɛ sisan kɔni an ka sɔn k'a fɔ ko ji ye nafolo mugu de ye an k'a bɔ fɛn fuya la an k'an bolo a di ɲɔgɔn ma an ka ji an'a sɔrɔ yɔrɔ an k'a bɛɛ lakana awɔ

nakɔ sɛnɛlaw bagantigiw mɔnikɛlaw sanu ɲinilaw galadonnaw an si man kan ka ji lanɔgɔ bilen an k'an taabolow yɛlɛma ka ji kisi tiɲɛni ma an bɛɛ ka nafa b'o de la wa o ye jamana ɲɛmɔgɔw ka laɲini ye o tuma an k'u dɛmɛ k'o laɲini sabati